ee igbo bụ igbo ekenekwa m unu nwanne anyị adịga arụ based on ka o si adị na nke ikpeazụ a ị ma na anyị anyị wawụ anyị bi ebe a na na this o- o- odenigbo official anyị na-akọwa akị oyibo nsugbe otu o si dịrị set the record very straight for our people to understand because they were some of our people ka need ụra Bianca nwa ka reset ya that thinking faculty ị na-anụkwa ebe okwu m na-aga since all this while anyị nọ na facebook

obedient movement is it better than Maazị Nnamdi Kanu that is the question you ask yourself ị askchaa yourself i jiri aka gị gbara aka ma ọkụ mee gị n'ihu and second one is that na some people have been saying that na ee eh, ọ anyị nwa contributuru anyị nwa gburu nama 100 eji eji chụọ aja mere Maazị Nnamdi Kanu pụta anyị nwa wee mere nke a anyị nwa gara na mmiri niile nọ n'ụwa niile chụọ aja ka e were hapụ Maazị Nnamdi Kanu anyị nwa mere a lot of things anyị nwa buru ọnụ dry fasting 100 over 100 days eji hapụ maazị Nnamdi Kanu and my own take on this is that ọ sọ gị gbuo 100 over 100 cow eji release maazị Nnamdi Kanu keep it on yourself anyị wa ga-eto gị ọ bụrọ mmadụ ga-eto gị na ahụ ife anyị ife ị mere chukwu oke abịama na ndị egede na ndị mbụ and ọ dịrị ha ịkwụghachi gị ụgwọ dịka ha si akwụ ndị mere ife ife ụgwọ so keep it to yourself don't bring it to social media as in I don't understand ka the glory ị chọrọ ka e nye gị ka ihe mmadụ ga-enye gị ka ife chọrọ ka anyị mere gị some people have been saying ọ mụnwa kpere ekpere eji hapụ maazị Nnamdi afrịka anyị tọrọ anyị nara n'iyi anyị nara n'iyi final I don't know all these things have been going on on social media m na-asị butuo onu butuo onu butuo onu onye ọbụla kpere ekpere onye ọbụla mere nke onye ọbụla mere ya dịrị onye buru ya tinye n'ime akpa gị and all these things ga concerning this the release of Mazi Nnamdi Kanu is going to disorganize obedient movement anyị anụsazi ọgụ anyị as in anyị anụsawago onwe anyị ọgụ Peter Obi nwanne anyị Mazi Nnamdi Kanu bụ nwanne anyị and we are fighting each other now in the name of uh, obedient movement and the uh, freedom issue we are, we are we are fighting each other the release of the obedient movement are going to are saying don't release Mazi Nnamdi Kanu that if you release Mazi Nnamdi Kanu that ọ na-aga ọ na-aga disorganize obedient movement eh my people why are we so ọ ihe a ka e megidere these people were religion pịawasịa ndị mmadụ azụ n'ala Igbo anya na-akpọgbu akpọkwu nkịta na-aracha ya ọnụ Satan a na-eke isi ekwensu ọnụ n'isi anyị isi some of our people because e nwere ndị agụgụ isi aka na-arụ ọrụ e were religion pịawasịa ya azụ today today we are still fighting onye Igbo mụ na mụ na egwugere nwanne m now m tọrọ direct nwere ike ọ believe na God of the Bible whereas mụnwa believe na omenala ọdịnala Igbo na-agwazi ya na this one adịrọ mma ka let's come back to our root dịka maazị Nnamdi Kanu na-eji ekwu ịma maazị Nnamdi Kanu always say let's go back to our root ama ama m ka some people na-aghọtakwa that English ọ na that Igbo ahụ ọ na-asụ or that English ọ na-adị asụ let's go back to our root ka anyị gaghachinụ ka anyị dị na mbụ ụmụ Igbo ka anyị gaghachinụ ka anyị dị na mbụ ọ ya bụ ihe maazị Nnamdi Kanu na-adị ekwu I don't know ịma some of some of our people na-asụ English but if you ask them to interpret it in Igbo language ọ raba fa arụ ọ bụrọ ife anyị na-eme onwe anyị ọ bụrọ ife anyị na-eme onwe anyị ọ ife a ka anyị megidere ya divide anyị anyị na-agbazi onwe anyị mgba ị ga-aplan ka mụ na gị ga-esi gaa mee ife anata iruo n'ụzọ because of religion issue mụ na gị esebe okwu whereas anyị bụkwa nwanne ọ bụkwa na ihe na-esere anyị okwu bụ ife nọ na be nna anyị na ọ bụ ife e shi na outside bubete be nna anyị bụ ife na-esere anyị okwu ife na all these things achụtara aja my people ife m na ebe okwu m na-aga bụ everybody should calm down onye ọbụla zuonụ ike zukwanụ ike all these people all these ndị gburu fowl na ndị mere fasting na drying na gịnị zuonụ ike zuonụ ike zuonụ ike let's know a way forward zuonụ ike I do this one I do this one I do this one egbuo m nama egbuo m nke a egbuo m nke a ọ mụwa mere ha even ọ mụwa sacrifice everything eji release maazị Nnamdi Kanu anyịwa ga-akwụghachi gị ụgwọ why are you telling us ọ ihe a ka e megidere some of our people na-eye gị yere mmadụ aka eburu video tigo ya ahụ n'iru kee ife na-etiri mmadụ video n'iru onye chọrọ help ndị ndị ahụ na-ekiri gị ọ ha wụ ndị ga-azị ndị ga-enye gị hand of accolades or the gods or the chi ụwa onye ahụ i mere ife ahụ wụ onye ga-enye gị the hand of accolades why are you showing us all these things why are you displaying it on social media if you help somebody go your way chi ụwa onye ahụ na ndị gara ndị mbụ nọ na be nna ya ga-agọzi gị ga-areward gị why are you showing us on social media ụfọdụ all these things ihe ahụ i mere ya ịma na ụfọdụ ndị a na-alike ịchọ ife ha ịchọ ịhelp ha iburu camera tii ha n'iru eh? some people their spirit anaba a na-anabatara ya chi ụwa ha ada anabatara ya if you help somebody my brother and sister go your way allow God to reward you allow God ọ aja ka ị chụrụ a na-eme onye chụọ aja onye chụọ aja ọ gaghị atụ ọnụ dị atụ ọnụ because ị tụọ ọnụ aja ahụ ị chụrụ alana n'iyi but nke ị ga-achụcha gị bugoro social media tigo ya ahụ n'iru are you showing us kee ife ị chọrọ ka anyị mere gị anyị afụgo i mena ọfụma daalụ ọkwa ya ọ gwụchala but spirit onye ahụ na onye i yere that thing anabatarọ ya how do you want the spirit of that person to reward you ọ bụrụkwa the thing nwanne m ọ ife sịrị ka m kwuo onye ọbụla nke na-eti mkpu na ọya mere ya ọya mere ejiri nwanne onye ọbụla butuo onye ọbụla butuo onye ọbụla butuo na nke ikpeazụ ọ bụkwa nke ọ ha m n'ọnụ before I end the video try and follow this page and share our program share ya ka ọ na-agafe ka ụmụnne anyị na-amụta ife na ife anyị nọ ihe a bụ ihe na-akụziri ndị na-amarọ ka fa mụta ihe a na-amarọ ọ dị oke mkpa ụmụ Igbo ekenekwa m unu daalụnụ